dịka aha m wụ maazị obi okoli ojele igbo ozi em, ugwu izuọgụ agụ ejezi oji abụ eje ọgụ ọ ihe a na-etu m. kee ihe mega ebe a ihe na-eme ebe a tata wụ na anyị na-eme ihe anyị kpọrọ n'oyibo igbo festival of arts and culture ihe a wụ emume anyị bidoro ahọ asaa gara aga oge anyị meghere congress of igbo leaders anyị wee bido igbo festival of arts and culture um, ahọ isii kịta ihe anyị na-emekwanụ wụ maka na anyị bi na obodo oyibo ka anyị wee gosi ụmụ anyị omenana anyị ka ha aha anyị ghara ifu na mba maka na anyị jee n'ụlọ anyị afụ ka anyị si eme omenana mana ị pụta n'obodo oyibo a ndị Igbo a na-etizi mmọnwụ n'ime na hall ndị Igbo a na-emezi ka ya abụrọ ndị Igbo anyị wee sị ka anyị kpọkọta ka o nwee ofu mbọsị anyị kpọkọtara Igbo niile ọnụ ka Igbo bịa mee emume ka ụmụ anyị fụ ihe anyị ji wee mee ngala wee bụrụ ndị Igbo ha fụkwana ya ka ha wee nwee ihe ndị ọcha na-akpọ identity ka ha wee nwee ghọta ebe ha si bịa maka na a sị na ndị mmụọ chọrọ iji ọkụ legbuo ana nsịkọ mee gịnị were aka naabọ jide ana anyị ji aka naabọ jide ana maka omume omenana Igbo maka nka Igbo maka asụsụ Igbo maka ihe ọbụla eji mara Igbo ka ọ dị n'otu
ọ dị ndị sị na Igbo adịghị n'otu i lecha anya ihe mere ebe a taa kee ihe ị ga-agwa ndị ahụ ị ma na eh, ụfọdụ ndị na-asị na igbo adịghị n'otu mana ihe m na-agwa ndị mmadụ bụ na na anaghị achị igbo achị na a na-eso igbo eso ihe a wụ ihe nna m gwara m oge m pere mpe onye ghọta ya ọ ghọta na ndị Igbo awụghị mba a na-akpọ eje ebe ha achọghị ije ndị Igbo ghọta na aka gị dị ọcha na ihe ị na-eme masịrị ha ha ga-eso gị so mana ụfọdụ ndị pụta ha eburu ụzọ tinye n'ihu na awụ m onye Igbo mana n'azụ a na-egwu ndị Igbo chandum ihe na-eme ya ndị Igbo ghọta ya ha agbara gị ọsọ igbo adịghị n'otu ndị ahụ na-ekwu na igbo adịghị n'otu ha so wụrụ nsogbu igbo nwere maka na ha gbaa mbọ mee ka igbo dị n'otu igbo adị n'otu mana ihe na-eme ndị igbo wụ na onye kwụrụ ọtọ e mee gịnị e butuo ya ọ ihe ji igbo ị na-emere igbo ihe ọma o nwee ndị ga-apụta sị na ihe ọma ahụ ị na-eme adịghị mma ka ha butuo ya ha butukwe ya ha agaghị ebu ya ọ ihe na-eme anyị
kee ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo nọ na mba niile dị iche iche maka ihe ị mere ebe a taa Igbo niile nọ na mba niile ihe anyị ga-aghọta wụ na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza anyị wepụta obi mara na anyị bụ ndị Igbo mara na ihe eji wụrụ Igbo ihe nna nna anyị ha mere ha ji wee wụrụ igbo na ọ na-atọ anyị ụtọ anyị eme gịnị anyị etinye isi n'otu niile ndị igbo nwere wee nyere igbo aka chịkọta onwe anyị maka na ị pụta kịta ihe na-eme na na naịjirịa ndị ofe mmanụ adị n'otu ndị awụsa a na-egbu anyị na-abata na obodo anyị mana anyị nwa na-ebe akwa mbọsị ọwụna amaghị m oge ndị igbo ji bido tụwa ụjọ mana ụjọ na-atụzi nwa ụjọ na-atụ ndị igbo mbọsị ọwụna ebe ọwụna i jere ndị igbo a na-ebe akwa ka ndị ka ndị na-aghọtazighị onwe ha e nweburu ihe na-aza igbo kwenu igbo kwe ị mara na igbo ekwego mana kịtazi a na-asịzi igbo kwenu ndị mmadụ a na-ene gị maka na igbo eweruna ụjọ wee wuruzie wee were ụjọ wụọ ahụ na ị pụta ị fụ nwoke igbo a sị na ndị awụsa na-abịa ọ gbawa ọsọ maka gịnị maka na anyị ewepụna ihe aha anyị ji wụrụ igbo maka na nna nna anyị ha na-agọ ọfọ na-agọ ana gwọta nsọ ana anyị pụtazie were nsọ ana wụọ ahụ arụ kpọrọ nwa n'ana Igbo ọ ihe ji Igbo ndị ụka ewere ụka gbaa anyị gburugburu anyị amazighị omenana nna nna anyị ha ji wụrụ nna ọ ihe ha ji jido Igbo ya mere nsịkọ ji sị gịnị na ndị mmụọ chọrọ iji ọkụ wee regbuo ya pụta were aka naabọ bido ya ihe anyị chọrọ n'ana Igbo bụ ndị ga-eji aka wee bido ana Igbo wee mara na ana Igbo kwesịrị ịdị n'otu maka na m pụta nene ndị na-eme anyị ụjọ ana m ajụ onwe m ndị ọkwado nwoke ibe m o nwere ihe ị ga-emere igbo a jụọ gị ị ga-eme gịnị mana kịtazi igbo na na- igbo ọ dịzi ka igbo ọ na-ada mba mana ihe a anyị ga-akwụsị ya anyị ga-eme ka igbo ghọta na igbo nwere ike ịdị n'otu ma anyị kwe maka na o nwere aha nna m zara nna m sị na a ma ndị a na-eze ọ sị gị ama mma iso maka na ọ ndị aha a na-eze wụ ihe ji ana Igbo Igbo dị n'otu
ọ dị otu ndị a na-akpọ UNESCO ndị sị na ha desịrị okwu mba dị iche iche ndị ga-anwụ n'afọ iri ise ga-abịa na-abịa abịa Igbo so na otu okwu ndị UNESCO sị na ọ ga-anwụ anwụ n'afọ iri ise nke bụ 50 years n'okwu oyibo kee ihe i nwere ike ịgwa ndị UNESCO ma ndị mba ọzọ ị ma a sị na akọ atụọrọ ọmara ọ mara atụọrọ ofeke o fere tinye isi n'ọhịa ha anwaana anyị aka mgba ihe ọ dịziwo anyị nwa a gwara okwu ahụ ma anyị ọ ga-ahapụ ya ka o mee otu dịka ADF apụtana na-ebunite omenana Igbo i nee n'ebe niile ha kịta ọ dịka ndị Igbo tetara n'ụra maka na a sị na nwatakịrị etoghị eto wara ọgọdọ ọgọdọ awụchie ya anya ndị Igbo etoghị eto wee chọọ ka asụsụ obodo anyị na anyị ga-ejisi ya ike omenana obodo anyị sokwene n'asụsụ inu ndị Igbo so n'asụsụ mana anyị ga na-akụziri ụmụ Igbo mana ị bịa nene kịta ụmụ ụmụ ụmụ anyị na-aza ICSN Igbo Community Support Network ha ebidogo kịta ị ma na ụmụ anyị na-asụ Igbo o nwere nke pụtara taa m sị ya how are you ọ sị m uncle ana m asụ igbo ịghọtago nsị ya ewoo nna ewena iwe anyị wee sụwa igbo nwatakịrị asụrụ igbo na-eje so ụmụ bụ ndị igbo na-atọ ụtọ mana ịfụ ihe niile na-eme ebe a kịta ụmụ m na-ajụ m a- aha ọbụla da nna m kedu mbọsị a ga-eme emume igbo ha bụzi ya n'obi maka na ha afụgo uru ọ bara igbo asụsụ igbo agaghị anwụ anyị enwego igbo bbc anyị enwego igbo redio anyị enwego igbo telivishọn i je na Facebook na ị ga-anụ sụọ ya n'Igbo ị bata ebe ahụ sọsọ Igbo ka a na-ede so anyị ma na Awụsa na agwọ nọ n'akịrịka mana anyị agaghị etinye ọkụ na n'ụlọ ahụ anyị ga-achọ ụzọ chụpụ agwọ ahụ wee mee ihe anyị chọrọ ime Igbo asụsụ Igbo agaghị anwụ ị ga-achọ ka Igbo nọ n'ụlọ na Igbo nọ ebe a mee ka emume a karịa ka ọ dị n'afọ nke a ihe m ga-akọwara gị na aha ọzọ na-abịa abịa anyị ga-eje ebe anyị ga-enweta ohere wee mee ihe anyị chọrọ ime i nee n'ihe mere na aha a ha sị anyị elekere isii n'abanị mechie anyị ga-akwado jewe ebe ọzọ anyị ga-anọdụ elekere itenaanị ka igbo wee mee ihe anyị kwesịrị ime mana ihe m ga-agwa ndị igbo bụ onye ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza anyị kpọọ onwe anyị mmadụ anyị esiwe mmadụ mmadụ mana anyị kpọọ onwe anyị mmụọ anyị esiwe mmụọ mmụọ ihe ga-eme wụ na ndị Igbo ga-aghọta na o ruona oge anyị ga-akpọkọta ma ụmụ anyị anyị na-enwe famili mitin ị bata na be m kịta diọkpara m nwa obere nwa m dị 7 years aha asaa ọ pụta ọ sị m dadi kedu mbọchị a ga-enwe family meeting nsị ya kedu ihe ị chọrọ ka eme ọ sị m na otego anyị emebeghị ya maka na ana m agosi ya ihe nna nna anyị ha anọkọta anyị ezuo gbaa nkata ka ụmụnne wee hazie ihe a ga-eme n'ezinụlọ ịghọtago ọ jụkwara m ya nsị ya na nwatakịrị anaghị akpọ nzukọ na ọ mụnwa wụ maazị ga-akpọ nzukọ ọ sị m maka gịnị nsị ya na obi na obi m ka i bi na ọ bụrụ na m anọghị ya ị nọchie mana ebe m nọ na ọ mụnwa ga-akpọ nzukọ ụmụnna ọ ghọta ya so ọ pụta ọ jụọ m kedu mbọsị a ga-eme ya so ihe niile a wụ ihe anyị ga na-akụziri ụmụ anyị ka ha wee ghọta ebe anyị si na omenala anyị so kee ndụmọdụ ị ga-enye ụmụaka ndị na-agbara ha nụ ihe gbasara omenala Igbo ha agba ọsọ ndị nọcha n'ime ụka Ọ- ndị ihe gbasara Igbo ha sị mba that is it. nna na nna na nne ka o si n'aka ịghọtago a sị na nwatakịrị sị na nna ya wụ ewu na ya nwa wụ nwa ewu ịghọta ọ bụrụ na ndị nna kụziere ụmụ ha ihe wụ omenala ị bata be m taa ada m pụta ọ gafee o nee m anya ihe ọ na-enere m anya bụ maka o je weta ọjị ọ marugo na ị bata be m na a ga-asa gị ọjị ọ baa o tinye ọjị wepụta ọkwa ose o tinye ọ pụta na n'oko onyoo m nsị ya bi o bupụta ọjị ahụ ọ sị m nna m nekwa ọjị enye m gị ọjị omenala ha kụziri m ya ndị m bata na be m ị nweghị ike ịsị m hi daddy aṅụghị m ọgwụ m bata na be m egwu ahụ m gụrụ nna m ị ga-agụrụ m ya ụmụ m nọ ebe a ị chọọ ha kịta ha agụọrụ gị ya daa nna m anọta oyoyo m nụrụ agba m egwu ihe m ji wụrụ nna na-akpata ego a na-eri n'ụlọ ihe a wụ obere ihe ka a kpọrọ ya mana ọ na-enye ụmụaka uche ịghọta ihe e ji wụrụ igbo anyị dị ebube igbo amaka mana onye na-aghọtaha ga-asị gị na igbo adịghị n'otu ọ dị n'otu maazị ndewo ndewo ndewo